apịakwara gị ụtarị ahụ maka asụsụ bekee oge ị na-aga akwụkwọ Beginning from today, if you want to talk, make you talk English. Yeah.
na-asụ oyibo sọ ịsụ oyibo class monitor anyị ga-ede afa gị ede afa gị ewejere ya nye onye nkụzi anyị Tata anyị chọrọ ileba anya na ndụ nwaafọ ala Igbo ama ama nke ọma nke bụ Bright Chimezie Eke onye ama ama dịka nwaafọ ala Igbo na-akụpụtara anyị egwu na-enyegasị anyị obi ụtọ ama m na ọtụtụ n'ime unu mara ya nke ọma ọ bụ ezie na otu ụda n'ime eji mara ya bụ nke a na-akpọ Zigima sound dịka ndị bekee si kpọọ ya ihe mere anyị ji wee wepụtara ya bụ nwaafọ ala Igbo ka isiokwu anyị taa ọ bụ n'ihi egwu nke o tipụtara anyị nke a na-akpọ Because of English Because of English, yeah. English, yeah. Onye nkụzi apịa m ụtarị Igbo. nwata nwoke ama dịka David Adedeji Adeleke jiri wee gụọrọ anyị egwu ọ kọwara anyị sị na ọ bụ mkpali sitere n'egwu Bright Chimezie nke a kpọrọ Because of English n'ebe ahụ ka ọ nọ nweta mkpali o ji wee mee gịnị gụọ egwu nke ọ sị na gịnị With You kedu ihe nke a na-akụziri anyị tata ihe ọ na-akụziri anyị bụ na ọ dị mkpa dịka ndị na-akụpụta egwu Igbo na ụmụafọ ala Igbo dị iche iche na-akụpụtara anyị egwu na unu ga-eleba anya etu unu ga-esi na-agwakọta egwu ọgbara ọhụrụ taa na highlife ya bụ ụzọ ochie ahụ ndị dịka Ọsadebe Anyidons Ichaka Morocco na ndị otu ya si akụ egwu Igbo agaghị ala Igbo ga-adị ọ dị mkpa na anyị mere gịnị lebara ya bụ okwu anya ka asụsụ anyị nwee ike mee gịnị na-aga n'ihu ọ bụkwa ka anyị hụ na igbo bụ ọpụrụ iche legodo anya onye bụ onye igbo nyere onye yoruba mkpali o ji wee mee gịnị tipụtere anyị egwu ọhụrụ nke na-ewu na mba niile kedụkwanụ otu ihe anyị nwere ike ịmụta site n'egwu Bright Chimezie nke ọ kpọrọ Because of English ihe anyị ga-amụta na ya bụ na ọ bụghị tata ka a malitere ịpịa mmadụ ụtarị n'ihi gịnị asụsụ bekee otu anụa a na-apịa ụmụaka ụtarị n'ihi asụsụ bekee otu a ka asụsụ Igbo ga-esi dị ndụ gaa n'iru tata na ọgbara ọhụrụ anyị anyị gaa n'ụlọ akwụkwọ dịgasị iche iche e nwere ebe anaghị akụzizi asụsụ Igbo n'ihi na a na-eme gịnị ka anyị bụrụ ndị Gen Z abịa sị gị na nwa m anaghị asụkwa asụsụ Igbo n'ọkwa bekee ka ọ na-asụ ọ ma nyekwere anyị aka lekene anya na e ji maka asụsụ bekee wee pịa Bright Chimezie ụtarị mgbe gboo kedụkwanụ ka ọ ga-adị oge ugbu a i lee anya nke ọma ya bụ egwu jezuru mba ụwa niile ọnụ n'ihi na ọ na-ekwu maka gịnị because of English nna m sị ka m jụkene gị anyị na-anụ na Bright Chimezie tiri egwu sị na e tiri ya ụtarị maka English na skuul ebe ọ na-aga akwụkwọ ya mere anyị jiri sị taa na a pịakwara gị ụtarị ahụ maka asụsụ bekee oge ị na-aga akwụkwọ um,
ka o si mee bụ na apịahụkwa m ụtarị mana maka na ndị nkụzi chọrọ ka anyị wa bụ ụmụ akwụkwọ sụwa bekee wee ha ha ji maka ya wee sị anyị na ọ bụkwa na ị sụọ asụsụ igbo na klaasị ebe anyị na-aga akwụkwọ ee, na anyị wa ga-egote ihe dịka chọk ee, iji wee taa ya afụfụ maka ihe eji emeri ya bụ na achọ ka anyị bụrụ ndị na-asụ asụsụ bekee mgbe ọbụla ee apịaha ihe dịka ụtarị mana ụtarị a pịaziri unu bụ inye unu ntaramahụhụ ịsị unu gote ee anyị gote chọk ee ka a wee deweziere ya na bọọdụ maka na ị sụrụ asụsụ igbo ee mana ị mago na ọ ihe dịka mmegide na ị bịa pịawa nwatakịrị ụtarị maka ọ sụrụ asụsụ ya ee mana e sikwa ụzọ nke ọzọ wee gosikwa anyị afụfụ wee pịakwa ya bụ ụtarị ihe m chọrọ ịmata kịta bụ afụfụ a na-ata mmadụ na ọ sụrụ asụsụ Igbo ọ ga-enye aka ime ka asụsụ Igbo na-aga n'ihu nke bụ eziokwu bụ na ọ ma nyecha aka maka na onye ọbụla bụ onye Igbo kwesịrị ịna-asụ asụsụ Igbo maka asụsụ be nne ya asụsụ eji wee mara ya be nna ya ọ ga na-asụ ya asụkwa ya ọfụma nke ndị ọzọ bịaziri abịa ọ ga-amụta nke ahụ amụta tinyere asụsụ Igbo ọ na-asụ daalụ rinne unu anụla ya na a sị na asụsụ bekee bịara abịa na ọ dịkwa mkpa na nwafọ ala Igbo ga-ama etu esi eme gịnị asụ asụsụ Igbo nne biko sị ka m jụkene gị o nwetụnugo ụbọchị a pịara gị ụtarị gbasara asụsụ igbo dịka esi pịa nwanne anyị nwoke Bright Chimezie ụtarị maka english ye ee o nwenugo mbọsị a pịa m ụtarị na praịmarị skuul maka na m sụrụ asụsụ igbo maka na onye nkụzi anyị na-ekwu mgbe a na ee onye ọbụla sụwa oyibo na ọ chọrọ ka ụmụ akwụkwọ niile na-asụ oyibo so ị sụọ igbo klas mọnịtọ anyị mgbe anyị ede afa gị ede afa gị ewejere ya nye onye nkụzi anyị onye nkụzi anyị wee pịakasịa gị
ya bụ na ya bụ ụtarị bara ọfụma ọ bara ọfụma bọdụ sọsọ ma anyị ka nkụ maka ya dị ya n'ihe igbo bụba anyị anyị na-asụ igbo keekwanụ echiche gị banyere asụsụ igbo etu a ga-esi wee mee ka ọ na-aga n'ihu ee n'uche nke m o m ga-asị na ọ ga-aka mma ma ewepụta ofu ụbọchị ihe dịka fraịde now mhm. ewepụta fraịde ọ bụrụ maka igbo ihe niile ị ga-eme ma akwa ị ga-eyi netiv ịmago na ankara den onye ọbụla na-asụ igbo ka ọ wee nwee ike like nyere aka bikos mgbe ahụ tenshon dị too much oge niile ịbịa skul ịtọ na-asụ oyibo ma nke ma ma nke marọ ịghọtago so ọ ga-aka mma na eburiri ya eburi ọ bụ na ọ twice a week or every Friday ehe ewepụsị ya for Igbo then other days English ya asụwabeghị unu anụla ya ọ sị na ọ ga-adị mma ka ewepụta otu ụbọchị a ga-eji wee mee gịnị kụziere ụmụaka etu a ga na-esi eme gịnị asụ ma na-amụkwa ihe gbasara omenala na asụsụ Igbo ka asụsụ Igbo nwee ike na-aga n'ihu daalụ